constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Ọ dị mma, uh, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Depending on where you are joining me, asị m na ọ ga-adịla unu niile na mma unu ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ ị nee anya ị ga-afụ na ọ mụnwa ka a na-akpọ nwaada achalugo achalugo na-enwerọ adịgboroja ada mazị nnamdị kanu biko ọ bụrụ na ị just na-ajoin m kịta nwa I want you to share this video please okay my network is very good all right please if you are just joining me now please I want you to share this video for me tụsaalụ m ozi a like never before oh um, I, I appreciate each and every one of you ekpele m n'isi unu ncha bụ ihe akụ akụ ihe enwe enwe ana m asị that na onye ọbụla na-achụ gị ọchụchụ onye ahụ ga-ebi aka n'ana um, maka na a sị na nwata chọba nke ya ọ ghọla ajọ nwa ịghọtago o biko shiara m this video dịka ị na-esonye i want to see your comment na achalugo eshiago na 10 groups achalugo have shared to 50 groups achalugo eshiago in so many places i want to see something like that comment ịghọtago Uh, before mụ agbapụ ya ọsọ biko achọrọ m iji ohere a wee gwa eh, my followers my fans all over the world those people that will be coming down to uh, biafra land uh, for uh, to celebrate christmas please achọrọ m ka uche gị dị ya ka ị mụrụ anya dịka azụ ekwubugo m ihe a before and i will still repeat it today please be very very careful the days are evil now ị wọchịa na na our land ndị nigerian government they send in uh, all these uh, uh, terrorists all in the name of nigerian army to come down to biafra land to go and be killing our people eh, kidnapping our people ọ bụrụ na egbupụghị gị eburu gị eburu bọndụlụọ gị na moto maọbụ na boot buru gị pụọ and eburu gị pụọ a ga-egbu gị they don't want money from you ị like nye ha uncountable billion dollars a ga-egbu gị so to avoid that rubbish that stories that touch the heart be very very careful mind the way you walk around ma ọ bụrụ na ị succeedie batanwuo na biafra land ị dị very very careful then ọzọ dịka ibe ya bụ ọ bụrụ na ị ma na ị na-anata na ị na-abata be anyị for Christmas celebration please um remember ị ma na ị ma na a na-ekwu okwu ọ dịka a na-eme mmacha ma ọ bụ ihe anụnwa biko mala ihe ị na-eme make sure that na i gbupụrụ ihe ọbara be nna gị na-achụ n'aja ị nata nke ị ga-anata chụọ aja ị laikịa bụrụ onye katọlik bụrụ onye anglikan bụrụ onye nke a bụrụ onye nke ọzọ o make sure that na ihe na-eku ume nọ be nna gị and again that na i gbupụrụ ihe ọbara na be nna gị this year ị na-abata biko kama ndị ajọ mmadụ ga-alacha your blood ka ha lachaa ọbara anụmanụ bikonụ ana m ayọsa ayịyọ anakwa m asị ndị gị jee gwọba ọgwụ n'igoli ihe ihe na-eku ume gbuo di blood ọ bụrọ ya bụ dat na ị gwọbago ọgwụ maọbụ na ị na-egbu mmadụ biko kama a ga-egbu gị ṅụọ ọbara gị gbuoro ha anụmanụ ka ha ṅụọ ọbara na-achụ aja na-achụpụ aja n'isi ezinụlọ gị chụpụ aja n'isi gị nwa chụpụ aja n'isi nne na nna gị ụmụnne gị famili gị niile all your loved ones chụpụ aja make sure na ị chụrụ aja dis krismas a nke unu niile na-anakọnata tugeda make sure na i gburu ihe ọbara i nwe i nwee ego ehi gbuo i nwee ego ewu gbuo i nwee ego atụrụ gbuo i nwee ego ọkụkọ gbuo goro ọkụkọ nnekwu na oke ọkpa make sure na i gburu ya gbuo ya ọ bụrụ agrik ruru gị aka make sure na ị kwọpụrụ something isi ọbara na-eflo biko kwanụ ka m na-ayọ maka obere oge ọ dafịa ha ọ fịaba ahụ ga-asịkwa na agwa ha gị agwa bikonụ and dụ very careful maka poison a na-enyekwuzi poison na n'obodo oyibo anụziri m na a na-enyekwuzi poizin na n'obodo oyibo o nwerọ ebe poizin na-adịrọ and ndị nke bịara unu abịa ha nakwutego nwa nọ n'obodo oyibo dụ very careful don't collect anything anyhow maka ihe a bụ sizin ndị ndị ọjọọ ji anata abịa ewere poizin ana kpachala onwe gị anya maka stories that touch maka a nọkata na iri ha anada poison o bido developbe n'ahụ gị a kpọọ ya liver infection from there o ribe gị ahụ from iri gị ahụ ị ṅụọ ọgwụ ada agwọkwe ndị ọcha ada agwọkwa poison be anyị ndị ọcha enwekwa ọgwụ ya a gbagido gị antibiotic ị gbatịa nwụọ bikonụ kpachalụnụ onwe ụnụ anya ọ gwụcha ka ọ ha m n'ọnụ ee bikonụ um, okay biko eh, please eh, today ị nee anya ị ga-afụ ihe e ji maka ewepụta this is heart to heart talk with nwada achalugo biko share around video share the video share around video please share the video ị nee anya today ị fụ so many things na-egozi on na our land o nwere ihe m chọrọ ịjụ today kedu our offense gịnị ka anyị melụ kedu kedu onye anyị mejọrọ kedu alụ anyị melụ na naijiria o nwere ihe m chọrọ ịghọta today what is our offense kedu ihe anyị mere eji wee na-akpọ anyị n'ọnụ otu a gịnị ka anyị mere eji wee kwụrụ ọtọ kpọọ anyị ụdị asị a a kpọrọ anyị na naijiria today what is our offense kedu ihe ọjọọ anyị mere is it a crime that na anyị achọghịzi one Nigeria na anyị chọrọ nnwere onwe Biafra na anyị chọrọ ịna be anyị ọ wụ ihe ọjọọ ka anyị mere biko achọrọ m ịghọta ma ọ bụ alụ ka anyị mere ihe a ka ọ bụ our right why kedu ihe mere ejizi wee dala anyị na-egbusisi to cut the whole story short eji eburu ụzọ chọọ igbu onye ndu anyị maazị nna o tego eji egbu people o tego eji egbu ụmụnne anyị eburuzie ụzọ je garụzie maazị nnamdị kanụ aka azịngarị aka na kenya chọọ ka egbuo ya there o kwechiri sị na ama nwụ ebudata ya naijiria wee na-emezi ya akaje dị iche iche fụ na ọ chọghị ịnwụ wee jidesie ya ike wee dalụzie our people na-ekpochapụ nke a na-egbu mgbe maazị nnamdị kanụ dị free ọ dị iche na nke a na-egbu na nke kịta nwere that's o nwere swag go to imo steeti today imo steeti the whole land dị n'imo steeti na-agba ọbara they are bleeding n'imo steeti o nwe nke m nenechalụ today iri nri agụrọzi m agụụ agụụ agụrọzi m what is our offense kedu alụ anyị melụ ọ ihe m chọrọ ịma kedu ihe ahụ bụ ihe ọjọọ bụ ihe anyị melụ gịnị bụ that thing ahụ bụ ihe anaghị eme eme anyị melụ na be anyị what is that okay apụtago na n'etiti anyị kwụla anyị ọgụ onye anụrụ so ibe onye akọrọ ọnụ so ibe onye emere akpọrọ iyi so ibe etila anyị distraction ọgba aghara ịkọ ọnụ na ịnụ ọgụ na ịpịa ọkpọ even mmadụ rukwuo gị aka ị taa ya arụ ha wee nwee ike wee sendie in terrorist na our land a whole imo state the highest mistake unu bụ ndị igbo mere bụ ịhapụ hope ụzọdịmgba

ị na-ene anya nwa afọ igbo ọ kwụrụ ọtọ na-aworkụ for ndị fulani na-esu nwa afọ igbo ibe ya imi na-agwa ndị fulani ebe nwa afọ igbo ibe ya nọ look at nke e deportụ from turkey my friend went to abuja four days ago ọ bụrụ ụnyaahụ ọ bụ three days ago wee fụ udele chukwuka na airport for this room on ego on he is there ọ nọ ebe ahụ live and onye a na-ekwu okwu ya bụ nwa afọ igbo onye igbo be anyị ka ọ bụ this same chukwuka bụ onye wepụtara picture maazị nnamdị kanụ mee obituary maazị nnamdị kanụ weta picture maazị nnamdị kanụ tinye n'ime akpati sị na obituary nna ya na nne ya ka o mere na ọ bụrụ nke maazị nnamdị kanụ this guy a na-akpọ chukwuka ọfọegbu ndị fulani akpọrọgo ya je tinye ọ joinigo dss for your information na chukwuka ọfọegbu is now a member of dss eh, dss ọ bụzi their member akpọrọgo ya na they are using him na ọ nọ na international airport abuja anybody stepụrụ in na ma ị na-ede comment na facebook n'ebe a na-ekwu okwu biafra ma ị nwere peji na facebook na-ekwu okwu biafra ma ị nwere peji ee eh, mana ị naghị eme vidio mana ị na-epost epost and ọ ma na ọ gị nwe peji a ị tụ ọkpa na airport ọ ga-atụ gị aka ebuo gị ọ kwa nwanne anyị nwoke ka ọ wụ kwa onye igbo ka ọ wụ but fulanis are using him how many fulani ka ndị igbo na-euse against their own fulani brother none o nwere kedu onye mere anyị ihe a yes chukwuka ọfọegbu nọ ebe ahụ live and direct ihe m tụọ asị chukwu that is chukwu kpọọ m ọkụ ihe a abụrọ asị ọ nọ there live they are using him he is there ọ nọ ebe ahụ na-amonitor dị bold dị happy na ọ na-alụrụ ndị fulani ọrụ ka a na-egbu ụmụnne ngwa anybody stepụrụ in na that eh, eh, airport ahụ e jide ya kedu gain chukwuka ọfọegbu kedu ihe ọ ga-egain ọ bụrụ na e gbuchachaa ụmụnne ya niile sọsọ ya ọ ga-anọ onye gburu nwanne ya ọ bụ odogwu gekwa ntị ka m gwa gị o nwere one thing our people fail to understand ma i soro gbaa ama ejide onye a ga-egbu ma i soro jide o ma i soro were egbe as in gbaa onye ahụ onye ahụ nwụọ unu niile bụ killers ma onye gbara ama ma onye jidere ejide ma onye gbara egbe agba unu na atọ bụ killers look at it a na-euse ya ihe a ka o megidere zuzugido ruo turkey o nweghị nothing o menwuru achieve na turkey e buru ya budata ọ fọrọ ntutu taa sị na ọ bụrụ na o gbusisighị ụmụazị igbo niile that is na ọ gaghị anọ look at be nne imo steeti imo steeti they are bleeding ọbara ọbara na-eflow n'imo steeti abụrọ obere ọbara it's not a child's play ọ bụghị egwu ụmụazị na-ekwu some of us feel that na maybe na na eh, na look at it na anya gị abụrụgo enyo gị all that dance all that mkpu all that akwa all that ọnụ maazị nnamdi kanu na-ebu mkpu ọ na-eti ihe niile ọ na-eme every night and day today onye ọbụla afụgo ya clear na ihe niile bụ eziokwu look at enyinnaya abaribe he is the only voice na zoo only voice sọsọ ya bụ onye sọsọ ya kwụ onweghị onye kwụ ya n'azụ onweghị anybody na-asupport ya there tomorrow na ọ bụ na enyinnaya abaribe pụta sị na ya chọrọ ịbụ eh, eh, president of nigeria none of all these politicians ga-asupport ya because of gịnị ọ na-ekwu eziokwu o nwere ike ọ banye there ọ kpụọ ha ncha n'ala none of them will support him because he is speaking the truth ọ na-azụ ụmụnne just the same way ndị fulani si azụ ụmụnne ha ọ ihe enyinnaya abaribe na-eme today ihe m sị ka m jụọ ụnụ bikonụ kedu ihe a ga-eme ọbara a na-akwafu n'imo steeti ọ pụta na ihe a na ndị a na-egbu ọ pụta na ọ bụghị mmadụ mụrụ ha ka ọ pụta na ọ bụghị our people ka a na-egbu ke ndị a na-egbu ihe a ọ ndị bịara abịa ọ ndị as in ọ ndị gbabatara na be anyị agbabata ka a na-egbu ihe a ka ọ ndị ụmụazị igbo i nee anya today o gosigo that na ọ dị as if ka ọ sọsọ ndị igbo bụ ndị na-ekwu okwu biafra ọ sọsọ ndị and it's true ọ sọsọ ndị igbo how many ndị akwa ibom na-ekwu okwu biafra how many all these eh, other people na-ekwu okwu biafra none ị nwere ike ịgụkọta ịgụta one ma two onwero e wee jide ndị be anyị na-egwepịa ndị igbo ka a na-egbu e tere ugba e tere ogiri ndị igbo na-ebu na onye akwa ibom nwee ike pụta commitịa crime na e boo ndị igbo ejiri maka ekpodata ha na biafra land na-egwe ha ka ebe a na-egwe chalk ndị igbo ka a na-egbu ihe m chọrọ ịjụ unu today bụ ee eh, kedu ihe nwere ike ime ka ihe a niile kwụsị ka ka ka a nọrọ until ndị dazi egbugide ịbatazie n'imo steeti onwezi onye ị ga-afụ ọ mgbe ahụ ka a ga-actịba that hope ụzọdịmgba a na-akpọ governor ọ pụtara na azị na onweghị any of you nwere ike walk up to that man mee ya alụ ọ nọ n'imo steeti na-enye order nwụrụ anwụ look at the way blood si eflow n'imo steeti hope ụzọdịmgba ọ kaligo ndị a na-agbanyelu film ọ ihe m sị ka m jụọ unu today are we afraid of hope ụzọdịmgba kedu ihe a na-eche people nọ ya nso ka unu na-achọ ịgwa m na otu e si e-use chukwuka ọfọegbu na o nweghị onye e nwere ike i-use n'ime ndị a na-esogharị hope ụzọdịmgba ka e wee trapụ that man down ọ ihe unu na-achọ ịkọwa today ihe unu minu ee sọsọ anyị nwa ka a na-atrapụ dan anaghị atrapụ other e, e, e, other criminal governors down nya otu a hope ụzọdịmgba si kịtaa nụnwa na-eko n'imo steeti na-amanye amụ na-eme all sort of things so ọ dị mma o nweghị otu a ga-esi wee trapụọ ya down wee mee dazi bee ya amụ

ị pụta ebe mmadụ nọ kịtaa nụnwa 100 na ị gụrụ mmadụ 5 gbuo ọ ka bụ 100 ọ na-agbago agbago ka ọ na-ereduzi ereduzi anyị na-ereduzi kwa everyday and nke bụ ọgụ apụtabeghị ihe ndị a na-eme bụ ka ha shọtụ anyị ha na-eyuzu our people our own igbo people against us. hope ụzọdịmgba na-awork with ndị fulani gọọmenti ọ bụrụ na egbusichaa ndị igbo youth ndị igbo ka ọ hapụ inwe onye ga-ebulu anyị egbe onye ga-anụrụ anyị ọgụ ma ọ bụrụ na ọgụ mechaa set because ọ bụkwa ma ga-anụ ọgụ a ga-anụ ọgụ ọ kwa ị fụ biafra a na-ekwu okwu before biafra na ụdị ọgụ a ga-anụ ee ị ma na a na-ekwu ọ dụ maybe eh, we are just joking ụdị ọgụ a ga-anụ okay unu ma that na a ga-anụ ọgụ ewedu busy na-egbu ụmụnne anyị otu a gwazie m ndị ga-anụ ọgụ ọnwa adachala ugo ga-ebu egbe nụọ ọgụ ọ mụnwa ee chineke mee ebele unu afụ ihe m na-agwa unu today that same way fulani si eyuzu ụmụnne anyị bụ ndị igbo

ọ ga-emegido that na e sendịrị ya bịa n'imo steeti mee until na o mechachaa ya he don't mind ọ bụrụ na ndị niile nọ n'imo steeti nwụchara anwụ hope ụzọdịmgba na okay o nwere ike ọ pụta ọ tagie ya na ọ ndị ipob ọ chọọ ofu asị tụọ nigeria is a failed country nobody is ready to investigate ihe mere ndị imo steeti o nwerọ o nwere anybody nwere time ịpụta na bịa sịba what happened to imo steeti why are they shooting there why are they killing innocent people in imo steeti news ama ebu e o nweghị news ga-ebu e president agaghị apụta kọọ ya ọ dụrọ possible they nearly denied Lekki massacre a kwụrụ ọtọ deny ya ya ewezuga mgba ndị mmadụ gbabaziri ka ha kwete na ofu onye nwụrụ na Lekki edindazi akwụgo ọtọ deny ya ya so anything ọbụla hope ụzọdịmgba melu n'imo steeti today ọ ga-akwụla ọtọ deny ya ya and the fulani gọọmenti ga-asupport ya 100 percent I'm telling you ọ bụrụ that na a gba these people nkịtị ha ga-eme alụ look at ihe na-eme today everybody dụ busy na-akụ inyo ihe na-emebi ha na-eyuzu anyị ọ ah, ebe a na-agba saga ebe ụnụ na-agba saga na social media onye anụlọg ọdeli ndị dos akọrọ nke akọ erisaid akọta nke akọ ka a kpọrọ chukwuka ofoegbu jete na international airport none of you saw it coming onweghị any of you notice ya ịnụrụ kee ka ị ga-esi na ebe ị na-agba wụọ ebe ị na-agbasa ga how would you know kee ka ị ga-esi ma ị na-anụsa nwanne gị ọgụ a na-amụ na amụ so ọ bụzie now that na maazị nnamdị kanu anọghị ya anyị enweghị ike ime something anyị enweghị ike ịnọkọtanwu together onye bụ datị na ahụ ọ na-ekwu ndị isi ojii na ndị igbo bụ the most hardest people ị nwere ike ịchị n'ụwa ikwu ha na ofu okwu e buru ya twistie ya a ga-ejide tọnụọ ya isi upside down look at ihe na-eme today na our land ụmụ nwoke anyị na they are now gossipers international gossipers gone are those days mgbe ụmụ nwoke na-apụta baa mba maọbụ ihe dị ha n'obi ha eme ya a na-akụ aka na lai kịta agba asịrị ka a na-agbazi onwezi onye nwee time ụmụ nwoke na-akụzi asịrị na-aka ụmụ nwaanyị ka bịa na inbox ghọọ sịkata sịkata sịkata ị na-ajụ onwe gị ihe ọ nwoke na-ekwu okwu a ka nwaanyị ihe a na-emebi ọ bịa ọ na-ajụ gụnwa bụbụ nwaanyị kedu ihe a ga-eme ebe nwoke na-ajụ nwa agbọghọbịa ihe a ga-eme ị fụrụ na nwoke ahụ efailugo can't you see that na the man efailugo ị ma m kwuwa okwu kịta a sị na nwaada achalugo ebidokwa I'm trying to be professional today I don't want to go ihe anụnwa into deeper i don't want to go deep because m gaa deep na iwe ga-ewe m enwere m ike ịnyụ nsị n'ọnụ and achọghị m ịnyụ that nsị n'ọnụ today look at chukwuka ofoegbu o wee nye ụnụ anya chukwuka enweghị security chukwuka onweghị ihe o nwere chukwuka adị elinwu nri ọnụ chukwuka anụ na o yiri akwa today ego e- a na-achịnye akwachi a na-enye ego enye ụnụ gba ya nkịtị afụcha ya na abuja ọ kọsụcha ihe ọ kọsụrụ kpọọ unu egwu na-egosi ụnụ nkarị then ị bịa na my inbox ịjụwa m nwa ada achalugo gịnị ka a ga-eme gịnị ka ọ dị gị ka mụ ga-agwa gị something gụnwa bụ nwoke emenwuhu ọ nwa ada achalugo ga-eme we need to rethink ịfụgie ọkwa moto ka ọ bagidere bagide wee ruo na hazi na that airport ka be ya ọ dụ n'azụ airport be ya dịgodo n'azụ airport there are many ways to trap a rat o nwere so many ways e si ejide oke ụnụ gba nkịtị unu ejidenwuhu dazi unu ejebeghị eje onene dọwa ụnụ unu ejidenwubughị be ha this useless chukwuka ofoegbu ọ bụrụ ọ bụrụ hope uzodimgba ka unu ya-eje je jide maka na ọ na-egbusisi ndị imo steeti unu ga-azọpụgodo ọkpa egwu ka a malụ kekene okay look at esn na esn ka a na-achọ otu a ga-esi wee di- destroy ya ha ka ha hapụzie ịdị active eh? ke ka ị ga-esi pụta ịfụ ịfụcha that's ịfụcha ọcha na-akpọ ya oji ị nweghị ike ịkwụlụ ọtọ as nwa afọ igbo ị bụ call a spade a spade kwụrụ kene n'eziokwu kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ chukwuka ofoegbu etinye isi na airport na-ebu ogi ka unu niile ha na-akpọ biafra biafra na social media ebe ọ kacha egbu mgbu e kacha unu mma a bụ that na o jicha that's pictures unu niile ọ na-efollowcha unu ncha na page niile dị na social media that animal na-efollow ya ọ ma onye bụ onye one person ka ụnụ na-achọ ịgwa m na ọ kalịla ụnụ ejide otu ebepụ ya amụ bee ya isi that's make sure na e tali ya afụfụ ọ saa n'ọnụ ọ maara secret ha na plan since ọ gwa ya unu before o kubie ọ bụkwa ma ị survive ọ ma survive unu kpali ya ka unu eme ya alụ what are you waiting for o jee na that airport jee nọdụ there ka gịnị wee mee ọ nọ ebe ahụ nọọ that's diọkpara nne pụta o suo ya imi kedu his motive ọ kwa ogbugbu ka ọ bịara unu emake sure na unu gburie ya ke ihe ọ nọ ndụ eme suffer not the witch to live suffer not chukwuka ofoegbu to live because he is a witch onye ahụ bụ nnukwute amụosu a fụrụ anya ị pụta ị na-awork against your own people ka e jide nwanne gị kpọchie ka e jide e gbuo ụmụnne as in anyị nwa bụ the reason why e ji wee deport ya from Turkey anyị bụ Turkish eh, gọọmenti anyị ọ bụ gọọmenti ndị Turkey o je na airport nwantu onwe kwụrụ there for maka gịnị because of how much even if na-enye gị the whole world gị nwa na-ekiri m na can you do that? ị ma-emenwu ya but chukwuka ofoegbu na-eme o gosiri unu na o that's na ajọ obi nke na o nwere part 2 na o nwere bad mind towards us then unu ejide ebepụ ya amụ onye nwere ụdị obi a kedu ihe ị na-espare why are you leaving him why are you praying for him to live? ọ bụrụ na ego bring out money billion wepụta ego trapụ ya ya bịa welu the money ya bịaba e nwere so many ọ bụrụ na nwaanyị ị setiere ya so many things ị ga-eme to get that idiot down e wee mee ya ihe niile ọ ma secret that evil plans niile a ha plan because ị na-awatch ọ na-ekwu things ị na-afụ na okwu ahụ ọ na-ekwu bụ plan e mere eme ọ na-asa n'ọnụ ị na-acapture ya before o kubie before give up e, e, e, ihe anụnwa to ghost unu ga-anụrịrị secret ọ ga-reveal he must say something ọ ga-ekwuneghe ihe atọfe anya ọnwụ ọ ga-ekwu ya unu nọdụ ebe a na-aba mba na-akọ ọnụ then mkpọ iyi na unu asị na nna na nwada achara ugo jirikene nwayọọ why m na-eji eji nwayọọ ebe ihe na-emebi hope uzodimgba nọ n'imo steeti na-eme nke a kpọrọ that animal dota n'airport ị fụcha ya ị gba nkịtị since four days ago my friend gwa m ihe a obi adọrọ m mma i was boiling inside me because that guy that's ọ na-eme that is ọ na-eme alụ anyị na na-akọ ọnụ na-achọ ihe n'ebe ihe adọrọ na-atakarị onwe anyị something na-enwerọ isi na ọdụ e jiri ya wee na-alụ ka anyị tii isi na airport o nwere ike na ka oke ka enyopụtelu nke a na enyopụterọ nke other places ị nwere ike ịsị na ị ga-esi cotonou wee nata ị ma onye nke e tiri na cotonou there ọ bụrụ na ụnụ gbalị Chukwuka Ofoegbu film ndị ọzọ agbaa ọsọ mana ụnụ agbaghị ya film ndị ọzọ ekwechiri ebe ha kwechiri ka ị ma nke Lagos steeti ị ma nke Cotonou ị ma nke Senegal ị ma nke Douala ị ma nke Ghana ee ị ga-esi Ghana nata ị ga-esi Cotonou ị ga-esi Senegal ị ma onye e dobere there i ti isi there e buo gị ihe o minziri bụ ka anyị nọzie n'obodo oyibo eme nnata na ọ bụrụ na anyị nata ị ma nke ọ gwara ndị fulani o nwere ike ọ sị fulani that na ihe anyị na-aplan bụ ọ bụrụ na boys igbo natacha a wakpo ndị fulani e, e, tụọ bọmbụ na anyị bu bọmbụ anata o nweghị ụdị ka lies that guy na-agaghị formulate because of fulani ka e wee nye peanut money ka o wee gbuo ụmụnne asị m na ụdị onye a kwesịrị ifochi n'ala igbo ee ọ bụrụ na nne na nna ya anaghị asupport ya jeenụ nwụta nne na nna ya ahụ nwụta nna ya sị na ha ọ bụrụ na ha eprovide chukwuka agba ha a kwụrụ ọtọ gba ha ọkụ ị na-ene anya e were mma bejipụ nna ya aka ọ ma na anyị eminugo business kedu ihe ọ gara n'airport ime igosi ndị fulani ụmụnne na gịnị how onye na-egbu mmadụ i jide nna e bejipụ nna otu aka o kwetegodo that na anyị eminugo na-achọli achọ ọ bụrụ na ọ tụrụ daa na-egbu that is e destroy ya nne destroy ya nna kedu ihe unu na-agwa m ọ that is ofu onye nyịrị ọha nọ ya chukwuka ofoegbu anyịna ọha to the extent a na-ekwu na e deport ya ọ na-astruggle na-astruggle first eh, eh, move o mere bụ ije mee protest na british embassy ka a sị gịnị jee ebe ahụ protest ba against maazị nnamdị kanu kọba all sort of rubbish agba ya nkịtị nke ọzọ o mee appear na court court date maazị nnamdị kanu jee ebe ahụ kọgheribe mechaa nke ahụ na free kịta anụ wee buru na abuja airport etige na dss unu gba nkịtị ị pụta na facebook na-akọ ọnụ ka nwa anwa fue anybody ga-aba na my inbox again bịa jụọ m kedu ihe na-eme ka chukwu kpọọ gị ọkụ dadị we start from somewhere jidegodu jidegodu that idiot ka a trap godi ya down ka ndị ọzọ gbake n'ọsọ so unu na-emeanụ that na ụmụnne anyị ga-atọzi na mba fifiteri enye ha anata malụ how way forward hmm, maazị Nnamdị Kanu ga-atọzie na detention ọ ga-anọzi ebe ọ nọ till next year ụmụnne anyị agbafusịa ndị nke chọrọ ịnata anata ahụ ịhụ ụjọ na ahụ ị nụ that na e tiri ndị saboteur na airport ị cancel nnata gị maka gịnị onye mụrụ nke osu na ala for what you guys need to do something o because uh, that is mba ji na-akarị ịhụ n'ọkụ o nwere ihe na-akarị that is o nwezi ihe ọ ga-abịa emegidozi ọ ghọọ mkparị kedu nnọọ ihe e nwere ike ịkpọ this one

you don't mind ibechipụ ya onu megharịa look at ụdịka mind this idiot nwere were picture maazị nnamdị kanu tii n'akpati ozu dee ya rest in peace kedu ihe unu ka hapụrụ ka ọ na-ema ha na chi na-efo daga ya na-adụ worser na-adụ worst chi na-efo o mela alụ na-aga ị sị m na ya agba ya nkịtị na the kind of heart o bu ị sị m na onye igbo mụrụ ya ị sị m na a ga-ahapụ nne hapụ nne jeenu jide ha gbaa ha na na pịapụ mee video pịapụ ha kịtịkpa mee video post ya na facebook that is chukwuka ofoegbu nenebe the video ebe a na-apịa nne na nna ihe maka you can't tell me that na nna ya is not in before nke ọ ga support bie ị ma ihe ọ na-agwa ya n'azụ ọ bịa n'ihu anyị ọ sị na ya support ya ọ bịa n'azụ ọ jaba ya ike nwatakịrị nna ya dunyelụ ohi na-eji ọkpa agbawa aja ọ bụrụ na nne na nna Chukwuka Ofoegbu ada support ya ọ gaghị na-eme alụ ọ na-eme today ị pụta asị mụ that na mụ apụta na facebook soro ugwu na-anụ ọgụ na-eme nke a na-eme nke ọzọ yes ha take-iri anyị unaware ebe anyị na-anụ ọgụ ka a kpọrọ that idiot je dobe ya there ụmụ anụ ọfịa kedu ihe unu na-asị m come back and do it chukwu bụ ọghọ

m echeki gị leta ka m mara onye ị bụ ka m mara ihe nyere gị mind ịpụta nwa ahụ i tiri na profaịlụ gị ebele ya emeelu m m ma akpọ gị jaja kịta ka ikwete na ọ na-eme ka m mara onye nyere gị ọnụ ị ga-eji bịa na my page saa m ọnụ ka m mara ma dazi na-apụ onwe ihe na-eme gị n'isi I should come back and do it m ma gbara gị fim kịta ikwete ebele that child itiri na that your screen emeelu m i pity you and pity that child don't worry kee ka a ga-esi pụta a just na-akọ trash a na-emegheri ihe a na-emebi gbalị ndị gọvanọs fim chaa onwere look at hope ọ na-aga oke na e, e, next week ka asị gịnị na impostor adakara o nwere ike o je chịtakwa akwa isi agụ yiri jebe ebonyi steeti a na-alụ ụlọ ọtụ n'isi gịnị ka ọ na-eje n'imo steeti eje achọ onye ka ọ chọ eje di ya agbachite nkịtị iya dodge ee iya boycott international airport then ị boycottọ ya isizie kotonu isi ka ịma nke international airport ikeja ịma nke kotonu ịma nke ịma onye dowelu na ghana ịma onye nọ there ịma onye nke nọ there ka ụnụ ma na a na monitor gị everything you do a na monitor ọ na-afụ gị ọ bụrụ na chukwuka ofoegbu na o take his time na monitor everybody na social media ha ka ahụ itinye na that position etirie today because ọ gaghị ama people but nke a bụ all the whole pages na social media ọ na-efole ọ na-afụ comment everybody ọ na-afụ everything anyway si kọntinu gbuwe everybody n'Imo steeti ọ gbasa ahụ ọ bụrụ na egbugide mmadụ gwụ ọ bụrụ na egbugide awa ụnụ nwa nọ diaspora ọ bụzie na ịnata o nwezighị onye ịfụrụ na be nna gị ma ọ bụ n'Imo steeti ị nọlụ sọsọ gị sure banker ọ bụrụ na ọ sọ gị na a ga-egbukwa gị because ofu onye anaghị akarị ọha fulani wakpo ofu onye na a ga-egbu ya so ọ bụ kịta anyị ka hituru nne chekie people tribe ebidoro since 1967 gbugido ruo today jụzie mmadụ ole fọrọnụ ịma na anyị dahazi mgbada mgbada ka anyị na-eme anyị na-agwụ agwụ chi na-efo anyị a na-agbada ọ bụghị nọmba anyị dị today ka a ga-adụ tomorrow apụta fulani a na-eyuzu mụ na gị na-abụ jiri jiri jiri ma things ọ dị very hard na naijiria onye akpọziere otu a were 100 ma 1 million naira nye o bido misbehave be o were mkpụrụ obi e lesi ekwensu were na-alụ ọrụ jụọ m ego na-enye chukwuka ọfọegbu o ji wee sign ọ this kind of bloody contract ka eburuba ụmụnne eburu ha ụmụnne ọ mmadụ deport gwụ from turkey or is it our fault?

ka onye na-ede ihe a m kpọọ gị iyi kịta si na nwaada achalugo ebido mana unu ruo na na-akpa keni unu a na-eme things nwere ike ime ka mmadụ bụọ unu ọnụ ị na-akọghịrị all this uh, his cup will full one day his cup will full one day ka emegidere o wee ruo this level iko e ga-eju kedu ụbọchị iko e ga-eju until na ọ daa gị n'ọnụ until na o ruo na turn and most of you na-ezuzu ihe a na social media o nwebeghị nwanne gị egburu na this whole thing because ọ bụrụ na egbugo nne gị maọbụ gbuo nna gị ị kwesịrị itake things serious biko ka emesịa eh hello ee maazị ehihie ọma abi mgbede ọma

o nweghị ihe ọ na-alụ he is doing nothing social media bụ ebe ọ na-alụ ọ na-ewelu fonu from morning till night na-efollow up na-amonitor people mara onye na-akọmentị mara onye na-ada akọmentị ọ ma everybody otu i si ekwu okwu na ọ na-adazi ngwago na ọ ma gị iyi asị na asị ọ ma everybody and their faces criminal onye oshi a complete criminal maka onye ohi naazị na-akpa ụdị agwa

eh, ọ nọ there, ọ nọ na airport ọ nọ there nke a confirmụrụ m live because ana m alike ụmụ asị na asị asịkpa asị ọ nọ ebe ahụ maka m sị gị na ọ nọ there, ọ nọ ebe ahụ live ị doubtụa sendie somebody sendie nu somebody

international airport abuja sendie somebody maọbụ eh, eh, as in o nwee any of your friend na-abata nụ sendere ya picture chukwuka ọfọegbu sị a nya watch ya ma ọ ga-afụ ya na airport ọ fụrọ ya there next time m gwa gị okwu don't believe me ọ nọ that place he is there ọ nọ ebe ahụ ọ joinigo dss he is now working a na-akwụzi ụgwọ normal

so so maazị maazị cheregodo maazị maazị o nwere ihe m chọrọ ịghọta nnọọ as in e tinyere that boy ebe ahụ na ọ ka gịnị wee mee as in ka a shut anyị up ka anyị kwụsịzi ikwu okwu biafra ka ọ ka i don't get it aghọta m the reason why e ji tinye that place

thank you so much, my, my dear. Thank you, you very much. You, those who want to hear should hear. Thank you, my sister. Thank you, Mazi. Thank you. Ọ na-afụ gị ndị be anyị ada akpọ ihe ihe until n'ọghọ as in until mmiri ama ụnụ some of you nọ since i ji wee nụ this story ị na-adoubt ya ihe a abụrọ eziokwu ihe a bụ asị anaghị agwa gị na ọ eziokwu i believe ya until na as in e jide ofu onye i wee kwete until na ihe emebie i wee believe na ihe a na-ekwu na ana eziokwu etinyego edie ya monitor bụ ụnụ ihe a na-egosi na-abụ ka onye ọbụla shut up ka onye ọbụla nakpu okpu akwa ka onye ọbụla keepuo calm ka ihe gbasara nnwere onwe naa but it can never be done. ọ ma-adụ possible ochie a ga-awa gota ị fụ that go that ị fụ that boy a ga-eremove ye ka awa ofe nkupụ ọ bụrụ na ụnụ ama remove ye nọrụnụ until na ome ụnụ alụ because ị ma na ị nọrọ otu ọ bụrụ na mgbe egbe a na-agba na o lutubeghị n'akụkụ o metụtabeghị onye gị na ya bụ nwanne ma ọ bụ onye gị na ya relatiri ị naghị aghọta ihe a na-akọ na until o metụta gị as in until na o metụta gị i wee kweta na ihe a na-eme bụ eziokwu somebody nwere mind na-awork for ndị fulani how many fulanis are working for ndị igbo how many kedu ebe i jekatala i je fụ onye fulani ka ọ na-awork ka e gbuo nwanne ya bụ onye fulani ọ dụ possible unu dụ busy na-afight onwe unu ị nụrụ ọgụ gbago ị nụrụ gbada onye asịghị onye asịghịgo ndị a wee jide anyị pinuo down chọọ ofu ihe ghakayala anyị anyị na-egbusi onwe anyị ha wee na-aghọ jiri nwayọọ na-ede ka kerosene na-ede everywhere edegudo ha edeba ebe ha ekwesịghị ideba mgbe ahụ our leader anaka na akọba akụkọ ekwugheribe ndị ga-eblame apụta blameo i blamechaa ka m gwa unu na i bidoro kịta na from morning till night blamewe blamewe ọ ma nwetara anyị anything nwere isi it is better na onye ọbụla rise up na ka e mee something ọ bụrụ na ị gbala ofu onye fim ndị ọzọ atala ọsọ o nweghị onye chọrọ ịnwụnụ nobody want to die o nweghị onye ga-afụcha ọnwụ anya sị ka ọ nwụọ ọ bụrụ na e setie this idiot as an example na other people e dobechara many places most of us na-amarọ ị na-ene anya ha awala ọsọ everybody will run away. they will all run but ọ maka na a na-ekwu ee eh, leave them ipob bingos ipob noise makers ipob nke nwa ọ na-akpata anyị uru maka na ọ ma na anyị nwere obi nwanne ọ kọba anyị kọchachaa anyị a forgive ya look at ebe o luziri na ị nọzi na airport na-apoint ụmụnne onye ọ pointịara a nwụrụ onye ahụ enu enu before ị ma ihe na-emenụ a gaa na ofu bush gbuo ya Nigeria is a lawless country na a kpụrụ gị today from airport camera captureọ gị o nwere ihe e kwuterie na president of zoo adọrọ in support of you ọ bụ that na ọ dọrọ in support of you he can never trace your death na ị gago bụ na ị gago as in Nigeria abụghị ebe a na-efollow things accordingly na lie a nwụrụ gị there e gbugo gị consider yourself gone. ị ma echekwa na ọ bụrụ na a nwụrụ gị e jebe dss ọ dị egwu a gbagbuo gị ebe ahụ n'abalị who go talk ọ impostor ga-apụta jụọ ese gị kedu onye ga-ekwu okwu na your family ga-ajụ ese gị kpatakpata a rantịa na social media justice for onye nke a justice for nke a e mee 2 to 3 months onye ọbụla echefuo gị everybody will move on make hay while the sun shines jirinụ kịtaa nụnwa bụ ehihie chọba ewu ojii maka chi jie ọ ga-anye onye ọbụla n'eze ma asịkwa na agwaha gị chi nwa anwa jie ọ ga-eju onye ihu ju onye azụ look at it ọ pụta onye ọ pụtara ọ point ya ọ pointgodu gị o suo gị imi mee one sign with anya ahụ ọ dị ka awọ that useless imbecile unu gba ya nkịtị ọ ka na-eku ume kedu right Chukwuka Ofoegbu nwere iku ume till today why ọ ga-eji ku ume why ọ ga-eji wee ka na-eku ume till taata unu hapụ ya onye bịara ogbugbu wickedness nke ya bụ second to none that is ajọ obi nke ya ajọ obi nke ya enweghị part 2 ajọ obi dịka that guy ajọ obi nke ya a mụchara ya mụọ ajọ obi gịnwa na-enene m na ị ga-emenwu ụdị ihe a to your brother maka gịnị na anyị na-azọ nnwere onwe i nee anya ị ga-afụ that na ndị igbo abụrọ part of one nigeria we igbos we biafrans we are not part of this one nigeria a na-ekwu okwu ya anyị abụrọ part of it if we are part of it go to our land na biafra land ka ị gwa m any sign gosi that na i so na this one nigeria of a thing show me one sign o nwere ọ good road dị ebe ahụ ka ọ good hospital ka ọ school o nwere mmiri dị ebe a na e nwere ezigbo mmiri na biafra land tell yourself the truth gịnị gosiri i ji wee bụrụ na i so na-eketa ihe one nigeria somebody somewhere nne na nna ya ka na-eku ume unu ga-eje nwụrụ nne na nna enu enu gbaa ha na tebụl pịa ha 24 torture ha mee ha alụ vidio ya ti ya n'ịntanetị nwa ha nwoke a na-ekiri ha yes their son ekiri ebe ha nọ ihe o butere because of na ọ na-abụ mpa ya pụta ọ sị ụnụ na aka ya adịrọkwa ọ kọwa yati yati asọpọtụọ ya nwa ewere ọkpa na-agbawa aja mana ọ bụrụ na ị nwụta nna ya pịa ya ihe tie ya ihe tinka tiri pan titọrịa ya etitọrịa mee vidio ya gosi ụwa nwa nwoke afụ ojikọnata onwe mara that na that is na ihe ọ na-eme na ọ na-agba egwu ndị mmụọ na surugede bụ egwu ndị mmụọ kpọtụ nke emebe emechi ọ na-agba nne na nna ya nkịtị ha na-efufogharị jide ha like this kụọ ha ihe tinka kụrụ pan ha ekweta na ọ na-eme ka ha kwuo ebe ha si wee mụta ụdị ajọ nwa si owere ba nne afọ kedu ebe that woman jekata wee tụta ime chukwuka gịnị ka o megidere wee mụọ somebody dị like devil dị like that ekwensu wee mụọ ekwensu kpọpụta ya n'ụwa ọ na-atọmenti people ị sị m na a ga-agba ya nkịtị e needili i-deal with that family ọ bụgodu na enwetata chukwuka ejide ụmụnne ndị nke dị available that is teachie ha lesson of their life they should call their son to order ị pụta ị sị mụ that na ka onye sị m you are wrong chukwu kpọọ gha ọkụ come on get out ọsọ akwụna ntị come on zuzupụọ here chukwu bụọ gha ọnụ there idiot ọ ka ụnụ si asọpọt evil ajị ikpu nne gị is wrong you are mad ebe ị sị m that I'm the wrong thunder fire you ị ma nke a ga-eme that na ọ dịghị wrong pụta mee ya ị nọrọ ndị fake account na comment section ị na-ezuzu ezuzu you are very stupid ị sị m that you are wrong nne gị is wrong anụmanụ ozu nwụrụ anwụ i were picture onye ọcha i tinye na-agwa m okwu you are wrong pụta kwuo nke dị right ị ma ekwu ị na-ezogharị ka onye mere alụ jide the family member gwa ha that is mee ha ihe a na-eme ihe a na-eme ndị zuru ohi treatie their fuck up on behalf of their evil child ha ekwete ha amara that na nwa ha na-eme alụ na nwa ha na-eme ọtọnọm ọ bụghị ị pụta ị na-akọgheri ị na-emegheri adọghakwa m in support of ihe nwa a na-eme mana ọ kpọọ gị na phone sendielu gị ego narị ya rie you are not kedu otu ọzọ ị ga-esi wee dị dị in support of ihe ọ na-eme chukwuka ofu egbu ada emete mana o sendielu nna ya ego nna ya anarị ya ego rie gịnị ka that thing na-esignify na ọ nọ in support of ihe ọ na-eme nwa m gaba n'ihu ị na-asị m that sị sị hapụ nne na nna for what who are you ị sị m ka hapụ nne na nna ala ọ na-agba gị ị na-apụ mmemme agwakwana m unu o ọ bụrụ na unu ya ahapụ that boy ọ na-anyụ unu mamịrị n'ọnụ a hapụ ya ọ na-anyụ unu ụbọchị ọ ga-emegide jide gị nwa aka ekpalọgo ị ma na ị nago you are gone ụbọchị ọ ga-emegido ruo side gị ị ma na ekwuchago onye bụ gị i kweta na mmiri ọkụ a na-asụ asụ na ọ na-egbu mbe because anaghị ekwu kịta na ị na-edobe ahụ nna ya support nne ya support mana ọ na-esendịrị ha ego ha na-anara ya ego na-eri na-eme ihe ego na-edress fine na-eriju afọ but they are not in support of him ịjụ ekwensu jụ ma otuto ekwensu ma nlafu ya niile ọ bụghị ịjụ ekwensu ị na-anara ekwensu ihe na-eri you are not in support, your, uh, uh, uh, in support of your son but ị na-anara ya ego na-eri anybody commentịrị rubbish na mma that's mma enu gị achọghị m ịma onye ị bụ and I, I, I no wan know you apụta gba nkịtị look at ngwọrọ ngwọrọ na onweghị ihe ọ pasịtara a na-eyi uzuzi ọ na-emegheri ego ole ka ndị fulani ga na-akwụ this idiot hope ụzọdịmgba na-eme ihe ọ na-eme n'imo steeti onye ọbụla ekeepuo calm willie obiano emegidogo emegido ṅụrụ kaikai na london jee ebe ahụ ma ntụọ amaghị m ma ọ natago mana that is ọ nalụ london jee ebe ahụ continue ihe ọ na-eme ị pụta ebe a sị sị ka a hapụ ha you are wrong you are right onye a dị wrong onye a dị right a na-emegheri ihe a ihe a na-emebi things a na-eget worse every day i jekata pụta na na na na na road side ị fụ ebe a gbagburu one of your brother ọtọgbọrọ n'ime gutter onweghị onye ma ndị gbagburu ọ ihe a ka anyị ga-atọ na-eme na biafra land till when o nwezi onye dụ safe i nwee ike ịnọ be nna gị malụ na ọ be nna gị ka ị nọ na ị nọlụ be nna gị ụjọ a na-atụ gị

biko na eh asị gị kwube kịta the vulture is about to end up in shame and disgrace ee eh, anyị ma that na ọ ga-end up in shame and disgrace but kedu ka a ga-esi mee ka o end nya bụ up in shame and disgrace ọ bụghị apụta na a na-asị that na ọ ga-eme nke ọ ga-eme nke ọzọ kedu otu a ga-esi eme ngwa Bobby Brown ngwa rest in peace fuck out from here ị ghọtago you are not supposed to be ị nọ na the wrong page get out si ebe a zuzupụọ kedu ihe e nwere ike ime ka a capture this guy na adazi ka agbagharị ya film anyị ma that na ọ ga-end up of course everybody ma that na ọ ga-end up na shame and disgrace but gịnị bụ dazi na a ga-emezi ka o wee endie up in shame and disgrace ka a pụta na-ekwu ya n'ọnụ i kwurie n'ọnụ na-ekwugide gbago kwurie gbadata odaz ọ nọla ebe ọ nọ endie up in shame and disgrace gịnị ka a ga-eme ya ọ nya bụ the main thing kedu ihe e nwere ike ime ka o endie up aha na shame and disgrace ọ ihe m na-ajụ ọ bụrọ a pụta na-asị ọ ga-end up a ga-eme nke a gịnị bụ ihe aha a ga-eme that's the question everybody keep quiet for hopeless i don't know I don't know nobody can talk in Imo State ọ nya na onye ọbụla gbara nkịtị na-eche mgbe hope ụzọdịmgba ga-ekpochakọrọ onye ọbụla kpofuo gbufuo everybody mgbe ahụ onye ọbụla emegharịba ahụ onye kọlụ in na program ọ na-aba kedu ihe a gara hope ụzọdịmgba ga aga ga you no go solve the problem okay kịta e kwuo na ụnụ nata ụnụ na-plan ịnata a kpọrọsịa ndị saboteur a je tichaa n'airport ka e wee nwụchikọọ ụnụ ọ ga-abịa ịnaghị eti isi ebuo gị enu enu and e buru gị there a ma afụzi gị anya ọzọ ọ ihe ha na-eme a na-ekwu ya na ụnụ na-asị that na eh, one day one day cup go full kee ka cup a ga-esi e-full onye na-work everyday with fulani everyday ọnọdụ azi e kwuo nke o merụ taa echi o mewakwa ya ọzọ kee ka ọ dị ka cup a ga-esi e-full ọ dị mma ekenekwaa m ụnụ

ọ dị mma my people ụnụ anụgo ihe e kwuru kee ihe a ga-eme ka a fụ that na this eh, ogbugbu a na-egbu ụmụazị igbo na a kwụsịrị ya most especially n'imo steeti kedu ihe azị nwe ike emelu nke a bụ nwike ụjọ ọ gbakpuo kịta hope bụzie n'isi maka gịnị hope na-asụ igbo ọ na-anụ igbo ọ na-edobe ha that na o nwe ihe anybody ga-eme n'imo steeti na imo steeti bụ be nna ya ebe nke anyị na ọ ga-eme anything sọrọ ya na o wee jide everybody n'ebe isi kedu ihe a ga-eme ka e wee kwụsị ogbugbu a this genocide a na-eme na biafra land what can we do to end it to stop it because ị watch ya na-afụ na since e ji wee kidnap maazị nnamdị kanu ka the thing ji wee do too much ha na-emezie na-emeazi na-emefezie ofe na-emezie nke esepụ aka to the extent ị gaa n'imo steeti na ebe niile every corners na-esi aghọ aghọ ọ na-esi ọbara ọbara maka ọbara na-esi aghọrịma aghọrịma ọ na-esizi aghọrịma aghọrịma na everywhere n'imo steeti maka gịnị na-etiri hope Uzodinma ajụkwara ya ajụ we hope na ụzọ a dị mma at later end o wee bụ na ụzọ adịrọ mma look at ihe ọ na-eme ọ kwụrụ ọtọ osendie daazụ ọ na-awork with fulani fulani that can never trust you for a minute. fulani how many fulanis na-aplan with hope Ụzọdịmgba ka e gbuo their fellow fulani look at ihe hope na-eme today look at ha niile ọ bụrọ sọsọ hope Ụzọdịmgba all of them ọ devil umahi na-akwado ịnabata impostor na ebonyi steeti ikwusi ike na ọ pụta bebe akwa were white hanky na-eficha anya but kịta na devil umahi ama mpụta bee akwa mana ngwa ngwa ndị terrorist ga-abata gbuo ndị ebonyi steeti aplan waria ọ pụta na camera bido were hanky na-eficha crocodile tears ọ na-ebe akwa enweghị netin mma na-agwa unu onweghị ihe mma m na-ekwu onye mara asụ ya sụọ n'ikwe ọ bụkwa na ị maha asụ ị gbaa mbọ kaba ahụ sụọ ya n'ọkpa gị on this note i want to appreciate each and every one of you ihe m chọrọ ịgwa unu today bụ oji ncha asa ahụ mara onwe we need to stop all this infighting onye ọbụla mara onwe be watchful onye ya na ekwensu na-eri nri na-eji ogologo ngazi onye ndị iro gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe niile ị gaghị anọrọ na-akọ ọnụ dụ carried away onye ilo ewee wakpo gị n'ike be very very careful ana m ha agwa unu unu feel na okwu nwaanyị a na-agwakwa ya unu a na-agwakwa ya unu na onye ọbụla sakwa anya mmiri ndị ilo gbara anyị okirikiri our land dị under siege we need to be very careful ndị fulanis ha dị eme nwa ha dụ mean nke ikpeazụ a look at ever since eji wee eh, maazị nnamdị kanu bụ a free person afụnụbeghị impostor na biafra land but since eji wee kidnap maazị nnamdị kanu impostor na-abịa na biafra land bịa na-amụ ọkụ maazị nnamdị kanu agbachite ya nkịtị agbachite ya nkịtị ọ bịa onye ọdịgazi o setie trap na-achọ ka atị ya ọ bụrụ na atị ya ụdị ndị terrorist ereleasebe mgbọ tụba bọmbụ gwepịawa ndị igbo otu impostor buhari ga-esi kpochapụ ndị igbo niile bụ ihe ọ na-achọ that is why o ji wee kwuru ntutu taa kwapụ goodluck jonathan n'ọchịchị wee nọchie nya nwa bụ agada gbachiri ụzọ ọ chọrọ enyi kparara ma emesie ọ pụọ nye command ozigbo ọ na-achọ ebe ọ ga-agado aka wee nye this command e wee tụọ bọmbụ n'igbo land na biafra land ọ ihe impostor buhari na-ede ever since o ji wee step into power so onye ọbụla kwesịrị ịdụ careful be your brother's keeper. anụzi na ọ ga-akọzi na unu ji ncha asa ahụ mala onwe ọ gwụchakwa ka m na-agwa unu that is it maazị nnamdị kanu that is why m ji wee like ya e tere ụgba e tere ogiri ọ na-asọpọtụ ụmụnne unu fufuru mgbe impostor buhari na ndị otu chọrọ ịnail mbaka ọ pụta sị anyị and we must support mbaka we must support mbaka exactly because ndị fulanis ha na-asọpọtụ onwe ha so we must support our own too mm. malụnụ onwe unu ọ gwụcha ka ọ ha m n'ọnụ ya maala unu ncha na mma i gbuo n'aka nni ị ga-egbute i gbuo n'aka ekpe ị ga-egbute ọ maka maala unu ya dịrị unu mma na eke dịrị unu mma na oye dịrị unu mma na afọ dịrị unu mma na nkwọ ahịa naanọ ụbọchị naanọ ya maala unu ncha niile na mma onye ịnụrụ onye etude maka ọ bụrụ na tata bụ izizi gị ị na-esonye na page a mụnwa ka a na-akpọ nwa ada achalugo achalugo na-enwerọ adịgboroja ada maazị nnamdị kanu ọ bụrụ na ị marọ today know it today that na mụ bụ ada maazị nnamdị kanu you understand it so biko anywhere ọbụla ị come across my video you make sure that you share it so many people ndị na-amarọ ebe ha kwụ people that don't know where they belong i notice that na they are afraid to be sharing my video these days because uh, ha chọrọ ihe ọ ga-abụ ha mee people asị ma ha why are you sharing page nwa ada achalugo why are you sharing nwa ada achalugo's video so many people today na-claim that na ha bụ adults they as in ha enweghị okwu nke aka ha they don't have say on their own ha na-ada afraid in everything they are doing data gị na-egotelụ onwe gị phone ị na-eyuzu gị ji ego gị go then kedụzi ka ị ga-esizi dị afraid ịshare my video ka mmadụ hapụ ịsị gị na ị bụ sabo na ị na-esozi nwaada achala ugo ha na ị na-azị esozi group ndị enihi ị fụrụ that na ị marọ ebe ị kwụ you don't know the truth always share my video follow who know road ị mara ebe ahụ nwada achala ugo si si that place ụzọ dị ya i will be the last person that will deceive you let us stop all this infighting and move on ka our leader pụta bụkwa a free person ka anyị continue our fight otu m si anụ kepu kepu should i say this okay i shouldn't say okay so bikonu kepukepu a na-anụ bụ good news please always maintain yes gị na ebe gị na yes follow who know road ị ghọtago o nwere kepukepu a na-anụ but it's going to be a very good news but always remain focused ị ghọtago na so um, nyamala unu ncha na mma nyamala unu ncha na mma i really appreciate each and every one of you but don't allow anybody to deceive you always support us na support everybody we are all one onye ozi biafra nyamala gị na mma ee eh, Gina G, I see you. Thank you very much for joining me today. I really appreciate each and every one of you. from me from here it is good evening okay ọnwa ọkija afọ nge ọnwa ọnwa ọnwa ọnwa ị ga-adị ọnwa ndewonu